dɔn maliki jaw mm. cɛkɔrɔba tɔgɔma ka bɔ segu aa i k'a dɔn ale de bɛ cnt ɲɛmaaya la bubakari sidiki i k'a dɔn ayiwa camancɛ fanga kolo mm. n'o ye cnt ye mm. ale de y'o ɲɛmaaba ye bubakari sidiki i k'a dɔn u ka ɲɔgɔnye min n'a a dabali tigɛlen kun bɛ min ye o kɛnɛ ye min ye ayiwa jamana maaba bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan a min ye maliki jaw ye mm. i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ kumana a kumana politikimaw ma mm. minnu kɔni kɛra sababu ye jamana in yɛrɛ ka balan mm. ka jamana in don gɛlɛya gɛlɛya caman de la bubakari sidiki i k'a dɔn a ma tɔ to ko la ale tɛ dunan ye o kabini a denmisɛnnin mali politiki daminɛna a ɲɛ na hali n'a sɔrɔla moribo kile ni musa kile ye i k'a dɔn a tɛ caman ba dɔn na nka demokarasi in kɔni a ye dɔ dɔn a ye cɛw ye u bi taa ka sagin ni nkalon ni namara min tigɛ bubakari sidiki a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la a ko politikimaw ka kɔrɔtɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye a b'u kɔnɔ k'an bi paricɛ de la pari tɛ bilen jamana in ti paricɛ ye tuguni e bɛ nin bɔ ne bɛ nin bɔ an b'a fara ɲɔgɔn kan e b'a ta ni e ta waati sera e yɛrɛ n'a ta o tɛ bilen bubakari sidiki k'a dɔn maliden a fanba cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ politikimaa ka awa dalakunaya bubakari sidiki an'a ka jagɛlɛya a ko nin bɛɛ lajɛlen waati de ye maa o maa b'a la k'a fɔ jamana de ɲɛtaa ka d'i ye bubakari sidiki n'i bɛ kuma i na karafe don i da la kuma banamininen ani kuma jɛngɛnnen dɔ bɛ yen min bɛ tɛ kɛ sababu ɲuman ye jamana ma o fɔli i b'o to yen mm-hmm. nka politikimaa da bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma ah. a kun tɛ dɔwɛrɛ ye mm. bubakari sidiki k'a dɔn fanga ka se ka sɔrɔ mm-hmm. ale mana mɔɔw ye girinkajɔ ni awɔ yɛrɛ samasama na a fanga ka segin so mm. demokarasi ka na mm. demokarasi jumɛn in de bɛ fɔ jamana in kɔnɔ dɛ demokarasi min n'a daminɛna mm-hmm. politikimaa minnu kɔni n'olu da bɛ kuma na n'u bara ka jalaki bin transition kan bubakari siriki i k'a dɔn u ɲinɛna koyi mm. n'an segira ka taa an kɔ dɔɔni u n'a dɔn k'a fɔ politiki ye a jɔyɔrɔ man golo fa mm-hmm. bubakari siriki mm. kidali bɛ bolo la a bi san tan bɔ mm-hmm. jɔni de y'a sama ka bɔ juguw bolo u kun kɛlen bɛ ka yen kɛ i k'a dɔn batɛmɛsira ye mm-hmm. fadenzagoya ni awɔ juguya kun bɛ banbaanci bolo yen an bi don in min na ko bi kidali ye jɔni ta ye mm. jɔni bɛ se k'i sago kɛ bilen ni mali yɛrɛ tɛ a ko politikimaaw nin ma k'u ɲɛ na wa bubakari sidiki k'a dɔn jɔnni ye wulikajɔ kɛ jɔnni ye kɛlɛ kɛ nin ka se ka dabila bubakari sidiki camancɛ fanga bara ka taa dɔɔni dɔɔni a se ti tu fɛn o fɛn n'o kan ka kɛ min kɔni ye ɲuman ye layidu fɛn o fɛn tara tiɲɛ don ayiwa caman bɛ yen minnu ma se ka kɛ fɔlɔ nka a daminɛna ɲaamɛ kunkolo bɔra kɔlɔn kɔnɔ a bubakari sidiki k'a dɔn fan belebeleba bɔra hali n'a tɔ bɛ yen cnt perezidan cɛkɔrɔba tɔgɔma maliki jaw a ko votew an ka segin o la ka taa vote joli kɛra jamana in kɔnɔ sonyani binkanni sɛbɛnfura ɲaami Boubacar Sidiki n'u ye nin kulekan in bɔ ta an ka taa vote la vote ma kɛ o dulɔki farafara o ɲanani namara kɛra karisa taara wari di karisa ma nin ko in kɛra nin cogo in na Boubacar Sidiki politiki maa ka ko filɛ a ko yalima an bɛ don na ko bi nin kɔrɔtɔ kojugu in kun dun ye jumɛn ye san bi saba a bolo bi fanga na don o don jamana bɛ bɔ ka bin Boubacar Sidiki waati ni min bolo dara camancɛ fanga ye Boubacar Sidiki n'a fɔra ko o fana a ɲɛ tɛ dɔw kan sabula aw ka sɔrɔ a tɛ baara foyi la bilen jamana sɔrɔ ko se k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ sabula aw bɛ politigi baara la a k'o tɛ ɲɛ Boubacar Sidiki o k'i bɔ yen a ko ayiwa hali kɔsa in na mhm. a fɔra tɔrɔmɔɲɔgɔn min ka bɔ jamana denw fɛ a ka kɛ jamana ma dɛmɛ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a wari tɛ taa yɔrɔ la koyi mm. a wari tɛ di maa wɛrɛ ma koyi mm. a bɛ bila jamana de kɔnɔ jamana ka nafa ni maa min ye kɔsa in na lajɛ Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ min ye yɛlɛma yɛlɛma misɛnnin caman donna mm. Boubacar Sidiki hali kuranko la layidu dɔw tara k'a fɔ k'a na kɛ mhm. a bɛɛ ma dafa ale jɛnnen don ni a dalen don a la k'a fɔ a ma dafa a tɔ bɛ kɔfɛ nka n'an tora nin jogo in na aa Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana bɛ fɛn min nɔfɛ o na sɔrɔ min ye politikimaaw ye olu de ye kuranko tiɲɛ a ka ca san bi saba ye Boubacar Sidiki an bɛ don min na ko bi n'a fɔra i ko k'o labɛn o tɛ kɛ kalo kelen o tɛ kɛ kalo fila min ma nisɔndiya o ma n'i fa a ka kini sira la Boubacar Sidiki o bɛ sin ka t'i sigi telefɔni dɔ kɔfɛ ka sin ka kuma ba dɔ ta ka sin k'a jɛnsɛn ayi k'a na jamanadenw muruti mm-hmm. Boubacar Sidiki i k'a dɔn faamuyali nana jamanaden caman fɛ sabula n'i ye cɛmancɛ fanga kanubaw ta k'a lajɛ bi mm. a Boubacar Sidiki i k'a dɔn dan t'a la mm. maliki jaw ko mm. cɛkɔrɔba tɔgɔma mm-hmm. a ko nin ko in damanda damanda kɔni tɛ tɔ to ko la wa Mm. a y'a ɲini fana mm-hmm. CNT n'o ye jamana a kolo a camancɛ kolo ye mm-hmm. Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɔrɔ min bi di u ma mm-hmm. u bi nafolo min sɔrɔ jamana fɛ dɔ ka b'o la jamana bɛ se ka lafiya cogo min na Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ka kalo sara sara min bi di u ma mm. a ko dɔ ka b'o la esansi min bi di u ma mm. dɔ ka b'o la telefɔni ci wari min bi di u ma a ko dɔ ka b'o la o kɛli olu bolo o ye jamanaden ɲumanya de ye o ye jamana dɛmɛ ye. a kun de ye jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min Mhm. Boubacar Sidiki sabula sɔrɔba kule min bɛ ta ka d'u ma Mhm. a ko dɔ ka b'o la Awɔ. a da donna fana kɔrɔfɔ in ka ɲi mali farala i k'a dɔn jamana minnu kan ka ayiwa jɛkulu kelen kelen kɛ Mhm. n'o ye AES ye Mhm. a da ser'o ma Awɔ. a ko jamanakuntigi min ye ayiwa asimi goyita ye Goyita. a n'a a jɛɲɔgɔn jamana minnu bɛ AES la Mhm. Boubacar Sidiki i k'a dɔn olu bɔra ka a hakilina ni ayiwa baarabolo min in da i k'a dɔn kɛn bɛ taamasiyɛn ɲuman farafinna bɛɛ lajɛlen la sɔn kelen don ma wa o yelen don mhm. ɲɛdimi fura don mhm. kɔdimi fura tɛ cɛkɔrɔba tɔgɔma kɔni ma tɔ to ko la mhm. Boubacar Sidiki sabula a ko ale tɛ dunan ye nin ko o ko fɔlen filɛ nin ye hali n'o y'a sɔrɔ a ye denmisɛn ye nka caman kɔni kɛra a ɲɛna